Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero? the DC mwana woopsa kwambiri kwa masiku awiri nakhala ndili chete ena nkumafunsa mafunso kuti ndapita kuti ntchito imene timagwira iyi imakhala nthawi zambiri yakafukufuku kuti tikamakulankhula ninu amalawi tizikhala ndi ma areas amene ali woona ma facts amene siongopeka koma tizinena chilungamo chimene chili pa ground and for the past two days ndakhala ndikuyenda madera osiyanasiyana kuchita appreciate mavuto amene akukumana nawo a Malawi nkutheka kunena kuti mawu a ufiti amanenedwa aja mwina anthu amangowanena pamwambamwamba koma m'malawi muno muli ufiti woopsa zimene ndaona kunja uko ndakhulupirira kuti ku malawi kuno ufiti uliko ndipo ngati kuli ufitidi ambiri a iwo amene ali ndi ufiti ndi anthu andale izi ndikunena poganizira mmene anthu akuvutikira kuno ku malawi Ndayenda ine m'midzi, kuona madzi amene akumwa anthu, kuona zinthu zimene akudya anthu, kuona kuvutika kumene akuvutika anthu kuphatikizapo zovala zawo. Ndamva chisoni kuona matoilet amene akugwiritsa ntchito anthu, nyumba zimene akugwiritsa ntchito anthu, Ine ndamva chisoni kwambiri ndipo ngati kuli anthu m'Malawi munomo ena akuvutika kwambiri kuposaso anzawo of course madera onse muno m'Malawi anthu akuzunzika koma abale anga ku central region kuli anthu akuzunzika koopsa ndipo kumadabwa kumanena kuti ati ukuku ndikwawo kwa president inuyo mutati mukafike mugwetsa misonzi m'malawi muno muli anthu oyipa ndipo anthu oyipa ambiri ndi andale and ngati kuli munthu amene akunamizidwa daily ndikumamuuza kuti bwana zinthu zili bwino ndipo anthu akutikonda kwambiri ndi Lazarus Chakwera. Inu amene muli pafupi kapena inu ndinu abale ake a Lazarus Chakwera mukanapita mukalankhule ndi m'bale wanu chifukwa kumene kukupita Malawiku tsiku lina adzatutumuka. Adzatutumuka kumaona zinthu ngati ndi m'bandakucha osakhulupirira akutikita m'maso kuti aonetsetse kuti ndi zoona? chifukwa anthu m'Malawi muno ndi okwiya koopsa. Ngati kuli munthu amene akutukwanidwa, akunyozedwa chifukwa cha zinthu mmene zilili muno m'Malawi, ndiye ndi President Lazarus Chakwera. Koma ukaziona nduna zache zimene zaba kwambiri, kuba makobiri a taxpayers money, zikamalankhula m'ma TV, ndikumadabwa kuti koma awawadi ali ku Malawi konkuno? Amene akulankhula ngati kapena ku Malawi kuno ndi kumwambawa ali ku Malawi konkuno amatha kumayenda ndikumachita appreciate mavuto amene akukumana ndi anthu? Kunja kunotu anthu akuzunzika koopsa ndipo inu anthu amene mukukhala m'tauni I know very well kuti mukuzunzika. Koma mwina kuzunzika kwanu mukumatha kumapeza matemba awiri ndikuwaphikira madzi ochuluka ndikumasusa koma munthu wakumudzi amene ali below the poverty line akuzunzika koopsa kuzunzika kumakhala ngati ah, ku Malawi kunonso si kwawo mwinanso amene akumamwalira zikumayenda bwino kwambiri anthu akumafunafuna imfa koma mwina imfa ija osabwera Ineyo ndafika kwa Manje Ineyo ndafika kwa Manje ku mzinda wa Blantyre kuona anthutu a m'town okhala kwa Manje akutenga mbewu ya chimanga ndikuyisinja ndikuyiviyika kuyipangisa mphale ndikuyiviyika ndi cholinga kuti achose poison ujayo azidya. Chimanga chimene chimaikidwa mankhwala sichimadyedwa koma ukamamva mau kuchokera kuma ministers a MCP mmene akuzipangira thamo kunena kuti ati atulusa chakudya, atulusa chimanga, misewu ndikutapa kutaya ndipo m'Malawi muno zinthu zili bwino umangowomba m'manja kumanena kuti koma dziko, dziko, munthu ukakhala pamwamba ukakwera mumtengo amanenadi kunena kuti ukakwera mumtengo Usamanena kuti kunjaku kulibe mame koma anthu akuzunzika koopsa. Zinthu zikukwera daily. Mafuta ophika anthu anasi, ophikira anasiya kale kugula. Palibe chimene choti ungati ukhoza kukwanitsa ndikukagula. Anthu akuzunzika koopsa. Magesi ndi awa akwerawa 16% tariff. uja munthu amene ana- anachosedwa uminisitala kuchoka ku uminisitala ndikukafika ku board chair abale anga ndipo dzikoli anthu andale amakhala ngati sanabadwire kumuzi koma ambiriwa munati muwasatire mmene awo awo umphawi watibulira ali asali pamenepo lero mmene afika pamenepo mmene akunyadira mmene akutumbwira ndikumadabwa kuti kodi abale ndi chani so ngati pali munthu womvetsa chisoni kwambiri ndi president chakwera amene akunamizidwa kunena kuti china chilichonse chili bwino ndipo mwina iya yobera zisankho iyi mwina munayiganiza bwino kwambiri kuti mubere zisankho koma inuyo inu muzakangolozedwa inuyo kungolozedwa kuti aliyense azikavota payekha opanda simatimatiki Aha, siku limenelo chakwera azaona zinthu ngati si, sa, s- mwinaso ngati akugona chifukwa amalawi kuchokera ku northern region central region southern region eastern region amalawi ndi okwiya as we talk now ku eastern region ko kuli ma floods anthu akukhala m'makampu opanda zakudya opanda matoileti opanda zofunda mukudikira kuti afeko anthu ambiri nde muzithamangirako ncholinga kuti mukapange kampeni dziko lathu ilitu basi mukaawona andale amatuluka akamafuna kuti aka, akasamalike akaoneke ngati iwo ndi opambana and ineyo ndi- ndinene pano kunena kuti kubwera kwa vitumbiko mumbayi kwa, kwa, kwa, kwasukusulisa anthu ena ache amene ankagona chifukwa taawonatu ma ministers tu ayambano kutuluka ndikupita ena ndikumakaseka zinthu ndikumakaona masikelo ati chifukwa chokuti nzawo uja watuluka vitumbiko mumba ndi game changer mwina chimene chikuvuta kwa iyeyo ndi kutenga ntchito yacheyo ya bomayo ndikusakaniza ndi za ku chipani koma mwana ujayo ndi game changer ndipo vitumbiko mumba akanakhala kuti anasankhidwa kalekale kapena m'boma munali ma a vitumbiko mumba angapo ndiye kuti zinthu zili bwino koma mwana uja ndi game changer kwambiri ndikumunyadira kwambiri na nga ikafika nthawi yoteteza munthu wa kumudzi, anthu amene akugwira ntchito za ulebala, munthu amene uja akugwira ntchito yoopsa. Ndikupempheni bwana, ngakhale kuti mukuyenda m'makampani osiyanasiyana, muyenderenso madipatimenti a boma chifukwa madipatimenti a bomanso kuli, kuli umphawi woopsa, kuli kuzunzidwa koopsa, anthu akugwira ntchito ngati kapena ali mu thangata system. zakalekale zija and I don't know why we call ourselves kuti we are an independent nation kunotu ku Malawi kunoko independence kulibeko chifukwa tikanakhala kuti ifeyo tili independent bwezi pano zinthu zambiri tikanazitengera paja pa zero deficit pa bingu paja bwezi pano tili patali izi zachitika ku America izizi za Donald Trump zi zikanatitengesa punziro tiphunzire kunena kuti kwina kulikonse olo mamuna ukakwatira umayenera ukhale independent koma daily uzituluka kumakapempha kumakapempha umakhala chisiru kupemphapempha kumatukwanisa atsogoleri athu mmadabwisa kwambiri mmayenda m'mayikomo ndikumaona mayiko amene ali olemera oziyimirira paokha otukuka you can't borrow a leaf kubweresa zimene zijazo kuno pa tanzania pompapa pali mkazi tu pa tanzania pa pali mkazi koma akupanga ma wonders koma chiziwa ife ndikupempha basi azatenge pang'onong'ono ndatuluka pa ndege pang'onong'ono ndatuluka pang'onong'ono watuluka kopempha dziko la malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri and 2025 iyi mukamanena kuti mufuna mbwerereso mboma sindikudziwa kuti mukufuna muzatani makamaka chifukwa the degree of poverty the degree of suffering in malawi is just overwhelming and mukanakhala anthu anzeru nthawi yochita resign olo kungonena kuti ayi ifeyo tazisiya ndi imene iyi and ndikufuna ndikusimikizireni muzakangoyerekeza kubera muzakumana ndi mavuto woopsa amene muzachite regret mwinanso kumanena kuti mmm ndiye bolanso tikanangotenga masanza athu matewera athu omwe tinabawa tizipita kwa amathu chifukwa muzakumana ndi ziko lowopsa awa mademo mwaletsawa azakhala nthawi imene akukhalako a daily ndipo muzakumana ndi ziko limene lizakhala ndi economy a very bad economy vuto andale simafuna kuuzidwa chilungamo ndi apa mwawalemba inu anyamata kuti azilankhula nkhani za propaganda kumakhala ngati akulemba ndi bakili muluzi mutachita hack page yake ndikumatukwana utm kumanena kuti bakili muluzi wa tv akumadana ndi utm muli inuyo mutachita hack page yake chilungamo chake ndachifufuza ndipo anthu ambiri akupusisika andale makamaka azipani zosusa mukumadana ndi maaktivist ndikumanena kuti maaktivistiwo akunyozera akunyoza atsogoleri anu yeti chikhalirecho anzanu a mcp alemba anyamata tikunena panopa ali kale pa deski

kunena za chihana kunena za atupere kunena za ambewe kungonena zimenezo 150000 ndiye inu muli busy amene musakuziwa ndale mungosapota zinthu zina zilizonse dziwani kunena kuti kunja kuno anzanu akukubirirani pansi aona kunena kuti sakwanisa kuti akuchiteni defeat ndiye alowa ya pansi ndi kumanama ngati ndi wa Bakili Muluzi akunena zimenezo kapena ndi Boni Kalindo akunena zimenezo kapena ndi Ntanyiwa akumalowa m'magulu muja kumalankhulamo zinthu zoyipa kumanena kuti a Boni Kalindo wa Bakili Muluzi awadyetsa banzi aona kuti ati ati ujeni eh, ah, ujeni uyu ndani uyu kabambe ati kabambe ndi mbambande nde akufuna azimunyoza akumunyoza ali iwo ndikumanamizira ma activist ndiye pena mukamalankhula muzipani mwanumo mmagulumo muzisamala muli ndi adani momo a mcp amene alembedwa ntchito amene akumanamizira ngati ndi ma activist pomwe asali iwo as we talk now page ya bakili muluzi tv ayichita haki ndipo zimene zikulembedwa pamenepo zonyoza utsogoleri wa utm akupanga si iyeyo mudziwe zimenezi kuti awawa ni manjanjawidi awawa ni mamafiya akufuna asokoneza akuchiteni divert ndangofuna ndikukumbutseninso attorney general a dziko lino kunena kuti kandalama kathu kaja ka ku germany kaja tikukadikirira mwina mmaganiza kuti tinayiwala eti iyo iyi sitinayiwale pajatu munanena kuti ndalama ija ikabwera muzatiuzatu ndiyeyi chaka chitu paja che- china ja chinatha ndiye tayamba china timafuna tikukumbuseni kuti ka ndalama kakubuchalezi kaja tikukadikirira kaku germany kaja komanso kaku famase kaja Zimenezi ndi zina mwa izo zimene munayenera kutanganidwa nazo kuti mwina ka voti kanu kakakupatse, anthu akakupatseni ka voti. Koma mudzakaona zinthu zikuyenda chonchi, kumawaona anthu akunyamula maliro kumakaika ku police ndikumawatukwana a police mudziwe kuti those are the signs of times. Zinthu zavuta kwambiri. Zinthu zikupita zikunka nazisokonekera muno m'Malawi ndipo osazitenga bwino muno. mudzawonongeka anthu adzakhala akuwukira vuto la andale simmafuna kuwuzidwa chilungamo mmafuna muzimva zokoma zokhazokha E, ngati ineyo nde sindidzasiya kukuwuzanitu ndizikuwuzani kaya ndiwe wa utm ndizinena zili ndi iwe ukanene kuti ine ndatumidwa kaya ndiwe wa dpp ndizinena kaya ndiwe wa udf ndizinena kaya ndiwe wa aford ndizinena kaya ndi chipani chanji ndizikwapula zili ndi iwe uzitenga malangizo kapena usamatenge malangizo koma ku malawi kunoko anthu akuzunzika kuyitenga mphale chimanga chokuti ndi chamankhwala ndi kumadya amalawi tikufa kwambiri the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa